um, ana m ekele mmadụ niile na-ege m ntị n'ụtụtụ a ọ bụ na Ọnụ Kwube TV ka ị na-anụ olu anyị n'ụbọchị taa ngwa kesaa mgbasa ozi anyị ma subscribe kwanụ na YouTube channel anyị o wee bụrụ ya ndị Igbo o nwere otu ihe gbagwojuru m anya sị ka m jụọ unu maka na ndị Igbo tụrụ inu sị na ọ na-abụ ee eh, ọkọ kọwa anụmanụ ọ gaa n'osisi ga kwochie ahụ ya mana ọ bụ na ọkọ akọwa mmadụ ọ gakwuru mmadụ ibe ya o wee kọọ ya ọkọ o wee bụ na o nwere ihe na-agbagwoju m anya m sị ka m jụọ unu n'ụtụtụ a unu ka m mara unu kọwagala m ka m mata ka ọ bụ na ọkpụ isi amaghị isi akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ ọ bụ gịnị mere na mgbe ụfọdụ ọgbọ anyị ugbu a ya bụ ndị Igbo e nwere n'oge a obere ihe eme obi a na-awụli ha elu karịsịa ma ọ bụrụ na ndị gọọmenti eme ihe ya kwesịrị ime mm, ọ dịzi ka ndị be anyị na-egbuchapụrụ ee eh, onye ekwesịghị ime ihe o kwesịrị ime maọbụ onye anaghị eme ihe o kwesịrị ime maọbụ onye amaghị ihe cha cha cha cha n'ime anyị na-egbuchaziri ya ya ka nwa bekee kpọrọ eh, mediocrity ọ dịzi ka anyị na-egbuchapụziri ndị dị mediocre dịka nwa bekee kwe na-asụ ya n'olu iti ndị na-amaghị ihe ọ dịzi ka anyị na-emere ha mgbucha ha metụ nwa obere ihe anyị eto ha o wee bụrụ ihe gbasara akwa mmiri Niger nke abụọ nke nwa a na-akpọ Second Niger Bridge mm, obere ihe e buru Second Niger Bridge obere ihe e buru ya ụfọdụ ndị be anyị obi anyị eh, eh, a na-arụrụ anyị bridge a na-arụrụ anyị akwa mmiri anyị ji agafe ọ sọsọ unu na-agafe n'akwa mmiri ahụ ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo na-agafe ebe ahụ ndị ọzọ na-agafe ọ bụghị ihe ọma ka a na-emere anyị ọ bụ ihe ndị kwesịrị ime ka a na-eme mm, akwa mmiri Niger ahụ bụ Jonathan bụ onye malitere ya dịka anyị si mara ọ bụ Jonathan onye malitere ya tupu ndị a abata n'ọchịchị ya bụ ọ dịzie ka ọ bụ na ihe ọma ka ọ dịzie ka ọ bụ ihe ọma ka a na-emere anyị ya bụ Jonathan bụ onye malitere ya tupu ndị a wee baa n'ọchịchị wee na-emezi na-aga n'ihu mgbe ọbụla ha etete n'ụra a sị ndị Igbo na a na-emekwara ndị Igbo ihe ndị Igbo kwesịrị na-ekele ekele ndị Igbo kwesịrị na-aracha ha ike maka a na-arụrụ ha akwa mmiri Niger nke abụọ ụfọdụ ndị be anyị ewee bukwanụ ihe a n'isi ebe ọ bụla ị ga na social media ma na Twitter ma na Facebook ha na-amachagharị Buhari emeela ee onye nke a emeela onye nke a emeela onye nke ọzọ emeela i jirila nwayọọ lezie anya na akwa mmiri Niger nke abụọ ahụ i lezila ya anya nke ọma have you taken critical look at that second Niger bridge legodo anya n'okpuru ya o nwere ebe ụgbọ mmiri nwere ike gafee ebe ahụ mba ụgbọ mmiri enweghị ike gafee ebe ahụ ship cannot pass there eji nwayọọ jiri ihe gbochichaa ebe ụgbọ mmiri ga-esi wee na-agafe ọ bụrụ na ekwu okwu gbasara mm, igwupe ebe ahụ gwupe ya dịka esi ekwu ya ka ụgbọ mmiri nwee ike na-abịa ọnịcha na-adọsa ngwa ahịa ahụ enwee ike gafee ebe ahụ lezie ya anya nke ọma lee ogiri nke mbụ arụrụ anya lee nke abụọ anya ị ga-ahụ ihe a m na-agwa gị mana ka anyị hapụgodi nke ahụ ka e were ya na nke mbụ ahụ a na-abịa ekesi ọnịcha eh, Asaba na-agafeta na-abịa ọnịcha ị ga-anọcha ihe dị ka awa anọ maọbụ karịa n'ebe ahụ n'ihi na ike agwụla nke ahụ ọnụ ndị mmadụ na-agafe ka anyị negodo anya a sị na ị ga na-akwụ ụgwọ tupu ị gafee ebe a n'akwa mmiri nke abụọ a nke a na-akpọ toll eh, gate ya dịka a pụrụ isi kwuo ya a ga-edowe ya dịka toll gate ị bata gị ịkwụ ụgwọ gị ịkwụ ụgwọ tupu gị agafee jụgodi m gị bụ onye Igbo na-ege m ntị olee ebe gọọmenti rụrụ ụgbọ e, e, akwa mmiri na naijiria ya bụ federal gọọmenti gọọmenti etiti rụrụ ndị naijiria na-akwụ ụgwọ tupu ha agafee olee otu i nwere ike ịgwa m otu i nweghị ike ya mana ị na-awụli elu emela gị ihe ọma ị chọọ ka mụnwa soo gị na-ekele na-ekele ha ndị bụ azịza that's ndị bụ aza na-emere m ihe ọma rụọrọ m akwa mmiri ee eh? m ga na-ekele ha ekele ọ bụ nzuzu ọtụtụ ndị be anyị na-adịzi nzuzu ugbu a a na-eche echiche a na-ajụ ajụjụ ihe ọ bụla ahụrụ eji obi ha niile tinye ebe ahụ wararam ọ bụ ihe a ka eji mara ndị Igbo ndị Igbo na-ajụ ajụjụ ndị Igbo they are critical thinkers ha na-eche echiche jụọ ajụjụ tupu ha eme ihe abụghị ndị dịka nwa bekee si kpọọ ya ndị obere ihe obi ana-alọ ha mmiri ehe mgbe ụfọdụ ị hụ na ndị Igbo obi adịghị ha sị ma ndị Igbo are not emotional people anyị na-eche echiche mana ọgbọ anyị ugbu a na-adịzi ihe nwa bekee kpọrọ too emotional too emotional anyị na-ebugodo ụzọ dị emotional tupu anyị abịazie chewezie echiche n'ikpeazụ ọ dị njọ ị kwesịrị iche echiche tupu ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme ugbu a ka m gwa gị ntụpere gị azụ n'ihi na esi m ụlọ ka m gwa gị ihe na-eme i si na Nasarawa na-aga Benue e nwere akwa mmiri o so na nke akwa mmiri ahụ ee eh, na nke akwa mmiri Niger nke a na-arụkọ ha abụọ nke a bụ Jonathan bụ onye malitere ha abụọ n'otu mgbe mana ọ dị- ebu eh, eh, ewela iwe ebu ụzọ malite ịrụ nke ahụ tupu akwa mmiri Niger nke abụọ mana ọ dị ka ebinyechara aka na ha abụọ n'otu mere ọchịchị Jonathan ọ bụ ihe m chọrọ ịkọwa ọ bụ ọchịchị Jonathan ka a haziri ha abụọ a rụchawala nke ahụ o nweghị ịhụ ka esi rụọ ha abụọ o nweghị nke a sịrị na a ga na ndị mmadụ ga na-akwụ ụgwọ tupu ha gafee nke ahụ emeghị ya eme arụrụ nke ahụ kpọkpọrọkpọ ejikwa ndị mmadụ na-ekwudo okwu maka ya n'ihi na ọ bụ ihe gọọmenti kwesịrị ime e, enwebu ụbọchị ị nụrụ ị na-anụ na e, e, akwa mmiri dị na Nasarawa esi eje Benue and arụkwala ya naanị nke onye ọbụla na-etinye ọnụ bụ nke nọ na Niger ka ị na-eme ị na-agafe ihe aga a- a- a- isi ọya a- e, delta na-agafe na-abịa anambra ọ nke a ka onye ọbụla tiri ọnụ ka a na-agwakwanụ ndị igbo na a na-emere ndị igbo ihe ọma ndị igbo na-aṅụrịkwanụ na a na-emere ha ihe ọma ụfọdụ n'ime anyị anyị jiri ajụ gwọọ gwọọ ajụ bu n'isi bukwana ya bụ akụkọ n'isi na a na-emere ha ihe ọma gịnị mere onye igbo ga-eji na-akwụ ụgwọ tupu ya agafee gịnị mere onye Igbo ga-eji kwụọ ụgwọ tupu ya agafee na-aga be ya a sị na ọ bụ afọ iri atọ ka a ga na-akwụ ụgwọ a kpagodowe afọ ole ka ị dị ugbu a gbakwunyegodi afọ iri atọ n'afọ ị dị ugbu a afọ iri atọ 30 years maka add godi ya n'afọ ị dị ugbu a gbakwunye ya n'afọ ị nọ ugbu a maka ihe ga-eme next 30 years ị ga na-akwụ ụgwọ tupu ị gafee na-aga be gị olee ebe ọzọ a na-eme ya na Naịjirịa mana i chere a na-emere gị ihe ọma ị chere a na-emere gị ihe ọma ọ na-ewute m ọnọdụ ndị Igbo n'obodo a ọ na-agba anya mmiri ọ na-agba anya mmiri nke ukwuu ọ na-ewutekwa m na ụfọdụ ibe anyị anaghị eche echiche ụfọdụ anaghị ajụ ajụjụ obere ihe ha wụliwe elu ihe a dị ka onye na-arụ ọrụ onye na-arụ ọrụ ugbo onye na-arụ ọrụ ugbo ọ ma na ọ bụ na ọ rụsị ọrụ ugbo a ga-akwụ ya ụgwọ ọnwa ọkwa ya ehe a kwụọ ya ụgwọ ebe ọ bụ na a ga-akwụ ya ụgwọ ma ọ rụsị ọrụ ehm, gịnị mere ị ga-eji na-eto ya n'ụdị na o meela ihe mmadụ na-emebeghị mbụ ọ bụ ya ị were mmadụ n'ọrụ ka ọ na-arụrụ gị ọrụ dịka onye ọrụ bekee ị rụsị ọrụ a ga-akwụ gị ụgwọ ọnwa ọkwa ya gịnị mere a ga-eji na-eto gị n'ụdị na na ị mere mmadụ ihe n'efu ọ bụ ego a na-atụ n'ụtụ ka gọọmenti ji arụ ihe dị iche iche your tax ego si na mineral resources dị n'obodo mmanụ ma ihe ndị ọzọ dịgasị iche akụrụngwa dị iche iche dị n'obodo ọ bụ ya ka gọọmenti ji arụ ọrụ akwụ ya ọ bụgodị na ọ bụ gọọmenti ga-ebite ego n'ebe ọzọ ọ bụ gị ga-akwụ ya ọ bụghị onye ahụ bitere gị ọ bụ aha gọọmenti ka e ji biri ya bụ ego ọ bụ gị nwa n'otu ụzọ n'ụzọ ọzọ ga-akwụ ụgwọ gọọmenti biri gịnị mere ị ga-eji na-enwe obi ụtọ na-awụli elu na gọọmenti mere ihe ndị ha kwesịrị ime dịka akwa mmiri Naija ọ bụghị naanị na gọọmenti kwesịrị ime ya ha mesịrị ya eweta e, e ede ego ga-ezu ya ha mere ya n'ụdị a ga na-anara ndị mmadụ ego wee na-agafe ya bụ akwa anyị nwa ga na-atụ ego e ji rụọ akwa mmiri ahụ gịnị mere i ji na-awụli elu ị bụ onye Igbo chee eche ọ na-ewute m ọnụ kwube agaghị ezo ọnụ n'ụdị eh, okwu a na-asị na mba mba gbasa ọ gbasara m o n'ihi na m ga na-agafekwa ebe ahụ a naa m ego ọ jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkapị n'isi na ụfọdụ ndị be anyị anaghị eche echiche ọ bụ ndị be anyị bu ya n'isi Second Niger Bridge Buhari mere Buhari mere i megburu onwe gị o mere na ọ na-akpasuru m iwe achọghị m ịkọ mmadụ ọnụ o ngwa ihe mere bụ subscribe godi subscribe godi ngwa share godi ya ya gawa n'ihu ya gaa n'ihu ka m kwụsịgodi ebe a maka ọ bụrụ na m na-ekwu ka o si dị m n'obi ee m na-ekwu ka o si dị m n'obi m ga-ekwu ihe ga ụgbọelu ga-anụ ya o si n'elu daa n'ala m na-agwa gị eziokwu ndị Igbo biko ka anyị jiri uche anyị na-eme ihe ka anyị na-eche echiche ka ọ ghara ịbụ obere ihe anyị nụrụ hmm, anyị amaburu ya ee a na-emere anyị ihe ma onye na-emere gị ihe ọma ọ bụ ihe ọma ka a na-emere gị ọ bụ ihe ọjọọ ka a na-eme gị achọghị m ikwu okwu gbasara okpuru akwa mmiri ahụ o nwere ụgbọ mmiri ga-agafe ebe ahụ ebe ụgbọ mmiri ga-agafe ebe ahụ ndị a na-arụpịa ndị be a na-arụka ndị be anyị o ma ndị be anyị na-eche eche nrụka nrụka ka a na-arụka anyị ha ị na-awụli elu biko kwụsị ya ọ na-ewute m ọ bụ ndị be anyị bu ya n'isi na-efegharị ebe niile na a na-emere anyị ihe ọma ihe ị ga-akwụ ụgwọ ya ụfọdụ jee eche jiri isi gị na-eme ihe akwa mmiri dị iche iche gọọmenti na-arụ dị n'ebe dị iche iche gịnị mere na gọọmenti anaghị ana ndị mmadụ ego tupu ha agafee gịnị mere o ji bụrụ nke Igbo nke a na-arụ ugbu a ka a ga-abịa naa gị ego tupu gị agafe chee echiche ngwa ka m kwụsị ebe a ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya ngwa ya gazie ọ bụ ọnụ kwube TV subscribe o share ya ya gaa n'ihu daalụ kwube aha oge ndị Igbo erugo ị makwa na oge ndị Igbo